ọ na-asị gị gụọ abịdị igbo dịka a gwara ya si nọ a b ch d e f g gb r gb h i e j k p q l m n ñ ñ ñ u ọ kwụ rụ s sh t u o ve, we, yi, ze. Hello, friends. Welcome to today's program. Igbo Amaka, the spoken Igbo. Not Ibo, maka ndị na-akpọ ya Ibo. It's the spoken gịnị? Igbo. Igbo. Okay. Welcome back today to this um, learning Abịdị Igbo. Now, o nwere ị ma na oge ụfọdụ ime ndị mmadụ ana onye ọbụla na-asị ee abụ m onye igbo ị ma na abịdị igbo ahụ etogo ogologo ee, ọ na na-afịa m ahụ ya ọ na-afịa m arụ ide ya ọzọ bụ na nne na kedu ka nke nke bekee ga-eji wee ka wee dị mkpụmkpụ dị mfe idete karịa nke igbo mana nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị sị na ị bụ nwa afọ igbo wee mara ede nke oyibo na ị maghị ede nke igbo ọ jọgbukwara onwe ya mana anyị chọrọ ka anyị bịa n'ụzọ ga-adịrị anyị mfe iji mụta ka esi ede ya ma ọ bụrụ na ị chọrọ ime gịnị ịmụta ya ị ma na a na-asị na o nwere ụfọdụ ndị chọọ ị ga-achọ ime ya e nwee ndị ọ dị mmasị na-anụ ọkụ n'obi ịma ka esi ede abịdị igbo ọ bụ maka ha ka anyị ji wee nọrọ ebe a ụbọchị taa nke mbụ gbaa mbọ depụta abịdị abcd gị dịka i si wee dee ya ebe a. i nee anya ebe ị ga-afụ ka anyị dere ya abcd anyị dekwara n'elu ya asụsụ igbo anyị wee bịa dewe abcd ef g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z now ka ị wee dee abịdị igbo kedu ihe mbụ ị ga-eme ị ga-eji aka gị ị ga-eji aka gị hichapụ q nọmba 1 na gịnị x gị nwa ga-eji aka gị mee gịnị hichapụ ya ka ị hichapụsịrị ya one ka ọ dị kịta ọ dịzi iri abụọ na gịnị anọ ya bụ abcd gị ewepụgo ya ịbụọ o wee fọzie 20 gịnị 4 ya bụ ọ dịghịzi gịnị iri abụọ na gịnị na isii wee bido wee bịa ihe mbụ ị ga-eme bụ na ebe ahụ e dere c abc ị ga-eje tinye ya gịnị h o wee bụrụ gịnị ch anyị wee bịa anyị fụgo na anyị enwetago a b ch d e f g now e nwere g G gị nụwa ị ga-agba mbọ ọ ga-agba ụzọ one ụzọ anọ gị wee bịa dee the first one bụ GB now i dee G gị bịa ebe a bụrụ GB the second one abụrụ GH and the third one abụrụ gịnị G gịnị W now g ga ga-agba ụzọ one anọ gị gbị ghị gwị ị ga-eme ya gb gh g gịnị w now the first one bụ g nke abụọ bụrụ gịnị g gịnị b nke abụọ g h nke atọ wee bụrụ gịnị gw ọ bụrụ na i nee anya na abcd ka o si ga ị fụrụ na b gacha na ihe ọzọ ga-esi ya mgbe ị ga-ede na h so ya na ha ga-adị ka ha si eme gịnị ga line by line o nweghị nke magara onwe ya ọ bụghị ka anyị edeghị gw before anyị dee gh mba h bu ụzọ gaa before gịnị w iji gwa gị g anyị a wee gbaa ụzọ one anọ anyị wee nweta ọ bụgodu na ị maghị ya agụpụta ya mana ị maara wee mee gịnị ga-ede ya ede ị gbanịrị anyị ga-akụkwara gị aka na ị nwara oke gị wee dee G n'onwe ya kwụrụ naanị ya nwee GB GH and GW anyị wee kpọkwazi ya n'olu gị gbị ghị na gịnị gwị biko kụọla onwe gị aka ma ọ bụrụ na ị detere otu a ya bụ na i me gịnị ị mara ihe anyị na-ekwu anyị wee bịa anyị nwego gbị ghị gwị hị i anyị wee nwee nke a na-akpọ ị i nụnwa bụ nke a na-atụpọ naanị n'elu mana e nwere nke a na-atụpọ elu na gịnị ana ị ga-eme ya ụzọ abụọ nke mbụ ya bụ nke dịbu dị na abcd gị atụpọrọ naanị ihe na-ebe n'elu ya bụ na nke abụọ gị ị ga-agbazi mbọ tụpọ ihe na-ebe n'elu na n'ala wee bụrụ gịnị ị anyị wee nweta ị fụrụ ya kịta ka o si na-aga ya enwetago ị anyị enwetago gị gbị ghị gwị hị i ị anyị wee nwee je anyị wee bịa na ke ke anụnwa gbara ụzọ one ọ gbara ụzọ a na-ene ke kpe kwe ya bụ na mgbe ị dere the first ke the second one ga-abụ gịnị kpe the third one ka wee bụrụ gịnị kwe ya bụ the first one bụ kp the second one wee bụrụ gịnị kw kpe akpụkpa ọkpụkpụ anyị wee nwee kwe kedu ebe anyị fụrụ ya akwụkwọ akwara kedu ya ebe ọ bụ na ọka ya bụ na ke ga ga-adị ụzọ ịtọ ke kpe kwe anyị wee nwee ya bụ mgbe ị gụrụ ya wee bido a bụ chi dị e fụ gị gbe ghe gwụ hi i ị je ke kpe kwụ lụ mụ ebe a ka anyị wee nwee nụ n a gbara ụzọ one ịnọ ịtọ ịnọ nị ṅị nke atụpọrọ ihe n'elu enụ nke akara ihe n'elu ṅị wee nwee nwị wee nwee gịnị nyị ya bụ anyị ga-abịa nwee ebe a anyị ga-enwe enị ṅị ebe anyị nwetara aṅụrị ṅụọ anyị wee nwee nwị nwa nwere wee nwee nye anyị wee nwee ya bụ mi, ni, ṅi, nwi, nyi. Okay. Ẹnị dịka nị, anyị wee nwee ṅị, nwi, nyi, efuru ya. Ya bụ na nị, ẹnị agbago ụzọ one? One, two, three, gịnị? Four. Ya bụ o zuru anọ. Dịka ji si wee gbaa anọ, enị gbakwaziri one anọ ke agbaa one atọ na anyị wee nwee o mana o nwa nwekwa ọzọ bụ gịnị ọ ọ gbara ụzọ abụọ mgbe ị dechara o ị ga-afụ nke a tụpọrọ ihe n'okpuru ya bụ ọ anyị wee nweta ya nwee anyị gụọ ya kịta wee fụ na ọ bụ gịnị ihe anyị ga-afụ a bụ chị dị e fụ gụ gbụ ghị gwi hi hi i e je ke kpọ kwe lọ mọ nọ ṅị ṅwị nyi o ọ ifuru ya ọ nụwa enwe ọbara ọba ọkụkọ ok anyị wee bịa nwee o o nwere gịnị ọ o bụ nke atụpọghị ihe ọ sọ ya ga-apụta maka ihe anyị nwere n'abc bụ o anyị enweghị gịnị ọ mgbe ị bịara na o ị gbaa mbọ dezuo ya ụzọ abụọ enwee o na gịnị ọ anyị wee gụọ ya wee bụrụ a bụ chi dị e fụ gụ gbụ ghị gwi hi i ị je ke kpụ kwụ lụ mụ nụ ṅị nwi nyi o nke a bụ o e wee nwee ọ pụ e wee nwee gịnị r wee nwe s ị bịa na s anyị ga-ede ya ụzọ abụọ wee bụrụ gịnị sh enwe s enwe gịnị s h which is gịnị sh ebe e nwere a- ashịrị shiri shịrị ịsha anyị nwekwa wee nwekwa asha wee ebe atụ dịka anyị nwere okwu ndị a shi mgbe ị nwechara ka anyị si ihe ọjị gịnị anyị ekwugo anyị ekwugo ịsha anyị wee nwee si na gịnị shi wee nwee gịnị ti wee nwee u anyị wee nwezi mgbe anyị nwere u ihe ọzọ anyị ga-enwezi bụ gịnị ụ maka u a ga-enwe nwanne ya bụ gịnị ụ wee nwee vi wi yi gịnị zi okwu a bụ ebe anyị wee fụ na abịịdịị igbo anyị mere gịnị dị mfe kama ma ọ bụ na ya etinyebe uche mgbe ị lere anya ebe a na ji gbara ụzọ one anọ enị gbara ụzọ one anọ i dị one abụọ chi s and gịnị sh abụọ nke a o dị gịnị abụọ nke a dị abụọ okwu n'one ka ị ga-agbanwe ebe a kedu okwu ndị ị ga-adị okwu g ka ị ga-eme ọ dị ụzọ anọ n ka ị ga-eme ọ dị ụzọ ole gịnị ị ga-ebu ụzọ na nke mbụ bụ c ka ị ga-edetinye gịnị h wee bịa ebe a wee mee k ọ gbaa ụzọ ole atọ ya na n ọ dị ụzọ ole anọ ya na i ọ dị ụzọ abụọ ya na o ọ dị ụzọ abụọ ya na u ọ dị ụzọ abụọ ya na s ọ dị ụzọ abụọ okwu gị ihe niile ị na-ede enwee gịnị ịgbakọ ya ọ bụrụ na anyị gụọ ya kịta dị ka o si kwesị ị fụ na ọ ga-adị ka iri atọ na gịnị isii ọ bụrụ na anyị nwaa ka anyị gụọ ya ka ị wee ghọta a b ch d e f g gb gh gw hi e je ke b kwe le mo no nwe nwe nyi u ọ po ro s shi ti u o vo we yi zi ihe anyị fụ na o zuru anyị gụọ ya ọnụ ole ka ọ dị otu abụọ atọ anọ ise isii asaa asatọ iteghete iri iri na otu iri na abụọ iri na gịnị atọ iri na anọ iri na ise iri na gịnị isii iri na asaa iri na asatọ iri na iteghete ọ bụrụ na ya kpọọ iri na iteghete anyị kpọọ iri na gịnị itoolu nke a wee bụrụ gịnị iri abụọ iri abụọ na otu iri abụọ na abụọ iri abụọ na gịnị atọ iri abụọ na anọ

anọ iri atọ na isii na gịnị iri atọ na gịnị isii ọ bụrụ na ị gụọ ị ga-ahụ na o ru 36 which is 36 in gịnị nọmba iri atọ na isii ebe a ka anyị ga-akwụsị ọ bụrụ na a sị gị gụọ abịịdị igbo dịka a gwara ya sị nọ a b ch d e f g gb gh gw h i ị j k kp kw, l, m, n, ṅ, nw, ny, o, ọ, p, r, s, sh, t, u, ụ, v, w, y, z. Ebe a ka anyị ga-eme gịnị? Ka anyị ga-akwụsị. Ọ ka mma na a kụzichara gị nebara anya n'ihe a kụzi ka i wee nwee ike ghọta ebe ọzọ anyị ga-abanye n'oge ọzọ anyị ga-abịa. Ndewo ka ọ dịruo oge ọzọ. Daalụ. Ndewo.